Къопсалъэ хуитыныгъэ радиор. Фэ фодаӏуэ Ищхъэрэ Кавказ сервисым и нэтыным адыгэбзэкӏэ. Прага студием щӏэсыр Къардэн Аминатщ. Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ, нобэрей ди нэтыным хэтынущ. Адыгэбзэм и махуэр илъэс пщыкӏутху хъуауэ догъэлъапӏэ, ауэ зиужьакъым, жеӏэ бзэ щӏэныгъэрылажьэм. Адыгэбзэм и махуэм теухуауэ Истамбыл щекӏуэкӏа зэӏущӏэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бзэ щӏэныгъэрылажьэ, Еджагъэшхуэ Бакъ Зерэ. Абы интервью дригъэкӏуэкӏащ Хуитыныгъэ радиом и корреспондент Емуз Баязит. Зерэ иджыблагъэ гъатхэпэм и пщыкӏуплӏыр адыгэбзэм и махуэу адыгэхэм ягъэлъэпӏащ. Мы гъэм илъэс пщыкӏутху хъуащ апхуэдэ махуэ адыгэхэм зэраӏэрэ. Адыгэр дунейм тетым а махуэр хягъэщхьэхукӏ, анэдэлъхубзэр хъумэн, абы зегъэужьын, щӏэблэм пщӏэ хуэщӏын зэрыхуейм гу лърагъэтэн щхьэкӏэ. Нтӏэ, абы лъандэрэ бзэм зегъэужьыным зэхъуэкӏыныгъэфӏ игъуэта? Иджы мы адыгэбзэм и махуэ жиӏмэ, Баязит куэд дыдэ къызэщӏеубыдэ. Адыгэбзэм и махуэ жыхуиӏэр адыгэм къыщалъхуа махуэм хуэдэура? Цӏыхур къыщалъхуа махуэм дей жраӏэм хуэдэ жепӏэн хуейр. Уехъуэхъун хуей, угуфӏэн хуей, зэрыщыӏэм щхьэкӏэ угуфӏэн хуей. Мартым и пщыкӏуплӏыр Махуэ дахэщ, пщыкӏуплӏым тедгъэхуэнщ жаӏэу трагъэхуауэра? Нтӏэ, Тхьэ, дэ щхьэ хуэдиӏи? Сыт ар? Иджы сэ ахуэдиз сызэупщӏам зыгуэрми ищӏэтэӏым а пщыкӏуплӏым щӏытрагъэхуар. Иджы абы гъэщӏэгъуэнри, Баязит, уэ адыгэбзэм зрагъэужьа илъэс пщыкӏутхум и кӏуэцӏкӏэ жыпӏэри укъызэупщӏа, цӏыхум езым и щӏэныгъэм зригъэужьын хуей? Анэдэлъхубзэм зригъэужьыфын щхьэкӏэ. Адэкӏэ дыкӏуэтэнщи, илъэс пщыкӏутху мэхъу мыр, илъэсищэрэ щэ ныкъуэрэ мэхъу щӏыщӏигъуа адыгэбзэ буквар дунейм къызэрытехьар лъандэрэ. Ар мы махуэм къыдэкӏауэ щытауэра, Абэдзэх щӏалэ икъукӏэ щӏэныгъэ зыбгъэдэлъ еджа щӏалэ Умар Берсейщ ар. Иджы зиужьа, Емуз, адыгэбзэм зиужьаӏым? Зыми жагъуэ сщӏыну сыхуейкъым, ауэ зиукъуэдияӏым. Нэхъ дахэ хъуа нэхъыбэм ящӏаӏым, Уэ илъэс пщыкӏутхур жыпӏэри укъызэупщӏащи, илъэс пщыкӏутхум ситынщ, минитӏ гъэ лъандэрэ къэсщтэнщи, зрагъэужьаӏым. Адыгэбзэм теухуау грамматикэм, адыгэбзэр зэрыпщӏэнум и методикэм, зэребгъэщӏэнум теухуау тхылъ гъэщӏэгъуэныр къыдэкӏа-къыдэкӏаӏым. Иджы политикэ и ӏуэхукӏэ Къэбэрдейм адыгэбзэр Кафедрэ здиӏэм, Адыгейм кафедрэ здиӏэм зрагъэукъуэдия сыхьэт бжыгъэр нэхъыбэ ящӏа, школхэм нэхъыбэу щадж хъуа, нэхъыбэм бзэр къащта, атӏэ сыт иджы адыгэбзэм и махуэр, и мыхьэнэр зищӏысыр сыт, нобэрей адыгэбзэм и мыхьэнэр сыт? Ара мыбы сэ сыщӏэгузавэр ара? Мис апхуэдэу щытура? Зиужьаӏым, Байзит, зиужьаӏым. А зы махуэ закъуэр ирикъура бзэр бгъэлъэпӏэным? Иджы махуэ къэскӏэ сэ, Баязит, бзэм сримыпсалъэмэ, мис а илъэсым ар зэрызэщхь хъуари, цӏыхур къыщалъхуа махуэм дей ухуей ухуэмейми, ну, къызэралъхуар бощӏэри, уехъуэхъун хуей мэхъу. Сфӏэфӏуи щызгъэлъапӏэу щыӏэщ, си гуапэуи сыщехъуэхъу щыӏэ, си мыгуапэми ӏэмалыншэщи, блэзгъэцӏэфт мыхъуу сэ сыщехъуэхъуи щыӏэ. Абы куэд къриту пӏэрэ цӏыхум? Тхьэуэ, зы гупсэхугъуэ гуэр къриту къыщӏэкӏынщ, ауэ цӏыхур къыщалъхуа махуэм дей хужаӏэмрэ ехъуэхъуу, дунейм щехыжам дей я гум щӏыхьэу хужаӏэмрэ тӏури пэжкъым и кӏэм нэсу. А тӏум дей зыри пэжкъым, мыбдеи тӏуми егъэлеиныгъэ хэтура? Аращи, махуэ къэскӏэ сэ сыщыадыгэкӏэ симымахуэмэ, а зы махуэм абы къызит зыри щыӏэкъым. Адыгэбзэр зымыщӏэ, абы иримыпсалъэ адыгэ куэдым урихьэлӏэрэ? Иджысту хуэдэу куэд ахэр зэи хъуакъым. Адыгэбзэр зыщӏэми, адыгэбзэм ирипсалъэкъым, зымыщӏэм ищӏэххэкъыми, ищӏэн хуейуи иригузавэуи срихьэлӏэкъым. Иджы мыбдей къапщтэмэ, мыхэр дауэ, мыпхуэдизу цӏыхуфӏу, цӏыху адыгэ екӏуу, хабзэр яхэлъу, бзэр ягъэлажьэу Дауэ къызытенар жыпӏэу адыгэ щӏали уахозыхьэ, езыхэми я бынхэми хьэрф хамыщӏыкӏыу адыгэбзэм нэхъыбэр апхуэдэура? Нэхъыбэр, процент мащӏэ дыдэм адыгэбзэр яхъума, адыгэбзэр я лъым хэтщ, я псэм хэтщ, я лъынтхуэм иджыри адыгэлъ ирожэ, ауэ нэхъыбэр кӏуэда? Сэ иджы хуэдэу зэи си гур сухыжакъым, пэжыр жысӏэнщи, Байзит. Адыгэбзэр джыным егъэфӏэкӏуэн папщӏэ сыт лэжьын хуейр? Иджы адыгэбзэм ебгъэфӏэкӏуэн щхьэкӏэ, адыгэбзэр щыбгъэӏэн щхьэкӏэ фыхуейми, хэт сыт хуейми жреӏэ, сыт хуэдэуи дыбгъэдэвгъэхьэ, адыгэбзэм уримыпсалъэу хъуну, мы дунейм теткъым зэрыпхуегъэфӏэкӏуэн мыбы уримыпсалъэу. Илъэсипщӏ, илъэс пщыкӏутху хъу ныбжьыщӏэхэм ерагъыу ирагъэщӏа адыгэбзэ псалъэ зытӏущ